Bhuel, bhí mé féin agus Rita sa café ar maidin agus muid ag caint ar chúrsaí gnó i gcoitinne. Yeah, agus?
Agus, bhuel, le scéal fada a dhéanamh gearr, tá muid beirt ag cuimhneamh ar infheistíocht a dhéanamh. Bialann a oscailt i Ros na Rún. Bistro a chur isteach sa chafé istoíche. Agus féadfaidh tusa an fíon a roghnú, so sláinte dhon wine bar nua. Tusa is Rita? An bheirt blow-in. Nach ait an mac an saol é?
Bhuel, is ait. 'S cá fhágann sé sin mise is tusa? Ní thuigim. Ba cheart dhuit. Nach dtuigeann tú go mbeadh sé go deas roinnt ama a chaitheamh in éindí liomsa? Yeah.
Beidh tú páirteach sa scéim. Céard tá ort? Cheapfá go mbeifeá sásta go mbeadh tú bródúil asam. Bródúil?
Yeah!
Shíl mé go raibh muid chun an t-airgead a chaitheamh orainn féin gan infheistíocht a dhéanamh. An cuimhin leat? An blood money, nárbh ea? Tá tú ag goil thar fóir, Tom! Ó, dháiríre? Yeah! Cheap mé go mbeadh sé go deas roinnt ama a chaitheamh lena chéile. Cé atá ag goil thar fóir faoi sin? Céard faoi an saoire a luaigh tú cheana? Níor luaigh mé sin. Ní fhéadfadh saoire a bheith san áireamh ag an bpointe seo. An bhliain seo chugainn b'fhéidir. Yeah, déanfaidh muid sin, okay? Déanfaidh muid pleanáil lena haghaidh. Gheobhaidh muid neart brochures agus caithfidh muid an oíche ar fad só ag tiontú, beidh sé? Faigh tú féin an t-ól.

Bhain tú bail gránna sin. Cuirfidh sé sin anois tinneas cinn ormsa, nach bhfaigheann tú é? Tá tonn uisce beatha air. Ó, tonn phoitín, scuab poitín air. Ach a Chóilín, níl muid ag goil ag déanamh aon mhoill ina sinneáil air sin. Ach caithfidh muid a scíth a ligean.

Agus d'fhéadfadh timpiste a bheith ar an mbealach againn, nó d'fhéadfadh muid a ghoil ar strae. Bhuel, is leatsa anois. Níl rud ar bith, b'fhéidir, is fearr a dhéanfadh muid ná an oíche a chaitheamh anseo. An oíche a chaitheamh anseo. Ara, in ainm Dé, níl baol orm an oíche a chaitheamh anseo. Ara, lig dom!

Deposit mar acu dhá chéad punt.
Tá sé i bhfad níos éascaí bean a shásamh, a Pheaidí. Tá Jack chomh cantalach sin na laethanta seo. Tell me about it! You try living with Rita, huh? Now, fear, is féidir le fear bheith réasúnta. Ná creid é, a Pheaidí. Éist leis seo anois. Dá mbeadh tusa ag tabhairt Rita ar saoire, an mbeadh áthas uirthi? Nach nglacfadh sí leis? Ó, nach nglacfadh?
Bhuel, ó glacfadh sí. Ó, glacfadh sí gan dabht, huh? But on her terms, huh? An bhfuil tú ag dul ar saoire?
Huh. Ceist mhaith, a Pheaidí. Ceist mhaith.
Lá eile thart. Liam, tá tú fós anseo. Bhuel, sin dedication. Breathnaím thú anois ag dreapadh an dréimire. Dáiríre, tá a fhios agat go bhfuil mé an-tógtha leis an obair anseo. Agus tá sé sin an-soiléir. Agus tá a fhios agat chomh maith go bhfuil mé ag obair go deonach fós. Agus ag déanamh go maith, ag fáil an-taithí ar an obair. Bhuel, ba mhaith liom, ba mhaith liom a bheith ag obair ar chlár le Eoin. Hé, tá tú ag gabháil sa treo ceart. Coinnigh do shúil ar Eoin, tá sé an-phroifisiúnta. 'S céard faoi airgead?
Airgead?
Ná bí buartha faoin airgead. Bíonn an t-airgead ceart don chlár ceart, océ? Agus déan aithris ar Eoin, mholfainn é sin, océ? Alright.
Ó, chomhairle, ní airím tada, tá mé ar mhuin na muice, nó ba cheart dom a rá, ar mhuin Shéamais! Ó, chomhairle, meas tú an leis an stil chorp é? Is leisean é ceart go leor. Tá a fhios agam anois cén fáth go raibh sé chomh cantalach nuair a bhí mé ar thóir na stileach.

Tá mo mháthair ag dul in aois agus tá sí trína chéile ceart ó chaill sí an jab sin sa bpub. Tháinig sí trína chéile, bhí sí ag gasc íle uair.
Ba mhéan leath strae ann nár thug muid jab sa siopa di. A Mháire, ná bí ag crá do chroí maith an bhean, leaindeálfaidh sí sin abhaile ar ball nuair a thogróidh sí féin é. Níl mé in ann leat féin, a Síon, a Pheadair.
Tá chuile shórt dá dhonacht ag dul thrí mo chloigeann camóid rud aici d'Fhíona. Meas tú an labhróidh mé leis an sáirsint. Leis an sáirsint?
He.

Ó, a Chóilín, is tú an rógaire. Beidh ceann eile agat air. Ó, ní bheidh, go raibh maith agat. Tá an iomarca ólta agam mar atá mé. Nach orainn atá an t-ádh, a Chóilín, nach bhfuil orainn carr a thiomáint abhaile. Bheadh an sáirsint romhainn is chuirfeadh sé an mála ar an mbeirt. Ó, muise, ní bheadh puth anála againn inniu.

Bhí an Blanche ag iarraidh cuma níos deise a chur uirthi féin ó tharla go bhfuil sí ag siúl amach le fear atá i bhfad níos óige ná í, ar The Golden Girls ar TG4 tráthnóna ag a trí a chlog, ach fanaigí linn eagrán eile de Ros na Rún ar TG4 agus muid ag dul siar sna blianta. Tá cuardach mór ar siúl agus ní róshásta atá Séamus ar Ros na Rún.